ndị be anyị ekele m ọha ile o ụmụ elugwu ezike ọ bụkara ọwa ma ekele m ọha ile o nke onye chiri nya zerenụ ha ọkwa chi bọọ afụkwa m ọzọ chi bọọ anụ ọzọ bụkwa m onye enyi nwatakịrị bụ eziokwu nọ na o metere ihe enyi o mere ekreka ma ihe ya ndị be nna m ezike ọba mere dị m ezigbo oyi iji gosi na ekpochekoghị omenala ma ọ nụrụ omenala dere de ụka abịalega anyị na onwe anyị bụ kristian bụ eziokwu ehe n'ọnọbụ ya na-echezili obodo na mgbe ishija mma ya ihe nna nna anyị ha mere na-abụghị njọ ihe na a na-echi ime ọdịnala abụghị njọ bụ ọbụ ma ụfọdụ ga na-eme ma ha ghọtara ka a na-asị na ọ bụ arụ bụ ọbụ ma ọ na-anyị na-eji ụka ma ọ nata mbe nfe ụka shi bịa n'ebe anyị bụ ala igbo te n'ala afrịka na ha nwere omenala n'ebe ha ha na-eme jachi echile ihe ha alagbo n'ọdịnala alakọghị omenala anyị alakọghị ma ọ na ha na ndị ọgaranya be anyị ji sori adị oyi ma ọ na ha ọzọ mezure aha ọzọ mezure anyị esi ndị be anyị ewele na-enye nwatakịrị ya ihe ihe yi ha na-emerie dị ezigbo oyi ụka bịara bịa ma anyị bụ ndị otu kraịst kweta na kraịst ma anyị na-eme omenala kraịst so mgbe ndị be anyị bụle na-ele omenala ya n'anya bụle na-edole omenala be anyị na ọ bụ omenala be anyị bụ ya bụ anyị ịfụ na anyị ndị ọgaranya ji soro ya adị ezigbo oyi ma ọ na-enwewo m ihe onyonyo na m kiriri mgbe nwa onye na-avụ baịbụl n'aka mmachi ọkataja gbachiwere ya arụ bọbụ arụ bọbụ ma benere na ya ọrụ ife ọnwa ka ya nwatakịrị ya na-eme were ka ko ime ọdịnala ime ọdịnala asụkanaka na ụmụntakịrị ka a eri ala ha chee na ọba ite eji alụkpo tagharị ọkwa sị ka domene ha na ihe ya ọnwa ga-esi ndị ọzọ ka na-eche ha na ihe mere dị oyi eziokwu na asọ bụ onye mụrụ ọma bago ọgọnne eseme ka na-echi ha anya
injinia agbo ndị ọzọ eze mara nọ n'ime ndịda abụghị ọ bụ agbo gịnị mgbe ha na ụbọchị ọzọ n'ụdị emeko ya bụ ndịda abụghị
Ah, ebe bụ duda bụ anyị bụ dụka bụ eziokwu
bete baịbụl sị anyị were nke Onye chukwu nụgha chukwu were nke siza nụgha siza asị na ọ bụ onye mụrụ ọma bịa ma meta infọmeshọn anyị anyị na-ebe okwu na-enweta chukwu bụ anyị na-ekpe n'ihe jego anyị si akọwa na-eji ụka si na agọma akọfa si mịa na ọnwa ikpe na abụọ alakụba ihe niile ekpe nụ bụ chukwu ka na bịa many people na-ekwu na ọgọst Kero ọnwa ya highly. gbagara. ma anyị na-agwa gị

ogwurute bụ asọlegunu n'izu ogwurute bụ nwanne echi hmm. nwanne echi ọm nọ n'oji anụ bụ tu na katọn na akpọrọ ọjị ise na ihe ise ma ogwurute ka anụ ka a na-aka na ndị gburu maka ya esi eme

agbọsọla. ọ bụ onye a bụ ndị mụrụ nwatakịrị ya na-emasị na nwata ọ bụ madam na-abịa mụrụ nwatakịrị ma darbe